Fergus Keane anseo agus inniu táim ag dul go réamhamharc don scannán Song of Granite, pictiúrlann an Sean Teach Solais. Tá seans ann go beidh an scannán seo ag dul go dtí an Oscars sa bhliain seo chugainn agus táim ag tnúth go mór leis. Níl mórán chur amach agam ar an scannán seo seachas go mbaineann sé le amhránaí, Sean-nós, a rugadh i gConamara, Contae na Gaillimhe agus ansin chuaigh sé go Nua Eabhrac. So, mar a dúirt mé, níl mórán réamheolais agam ar an scannán seo ach tá súil agam go mbainfidh mé taitneamh as. So, ar aghaidh liom go dtí an scannán a fheiscint. So, táim anseo i bpictiúrlann an Teach Solais agus tá sé díreach le tosnú i gceann cúpla nóiméad anois agus táim ag tnúth go mór leis.

Your heart will be sorely grievin'.
Chun athbhreithniú a dhéanamh ar an scannán seo, Song of Granite, bhuel, scannán suimiúil a bhí ann, ach scannán brónach agus mothúchánach a bhí ann chomh maith. Só, rugadh an fear seo, an buachaill seo, i gContae na Gaillimhe, agus i gConamara, áit iargúlta agus uaigneach agus áit álainn chomh maith agus bhí an cine-grianghrafadóireachta san scannán seo go hiontach, bhí sé go hálainn, na pictiúirí go hálainn. Tosaíonn sé leis an buachaill óg, so b'fhéidir deich mbliana d'aois nó mar sin agus an aisteoir a bhí ann don buachaill óg, eisean réalt an scannáin seo go hiomlán, bhí sé go hiontach, bhí sé an-nádúrtha agus. agus cúthaileach agus mar sin, you know, tá an-dúil aige sa cheol ach tá sé cúthaileach mar gheall ar an amhrán agus feicimid é agus tá sé saghas cringey nuair a iarrann ar an múinteoir air port a chanadh sa rang. Tá 'fhios a'm go bhfuil tú ar bís lena chanadh dhúinn go léir. Coinnigh ort, a Sheosaimh.

bíonn an ceol fite fuaite leis an saol so bíonn siad ag canadh i gcónaí nuair a bhíonn siad ag gearradh móna nó ag iascaireacht istoíche agus is é anseo go mbíonn an ghrianghrafadóireachta sa scannán seo go hálainn ar fad bíonn pictiúirí iontacha you know agus iad ag iascaireacht istoíche agus mar sin. Tá an stiúrthóireacht an-chliste ag an bpointe seo mar feicimid an scéal agus an saol ó dhearcadh an bhuachaill óig so feicimid an buachaill trí fuinneoga agus trí trí doirse agus mar sin agus feicimid you know daoine ag teacht go dtí an teach faoi faoi dhearcadh an bhuachaill agus trí fuinneoga agus mar sin so tá tá an stiúrthóireacht go hiontach anseo. Tosaíonn an scannán le deor amháin ag sileadh as súil mná agus is is radharc an-bhrónach é seo agus is scéal bhrónach atá ann i slí amháin mar téann sé ar imirce go dtí an Albain cosúil le a lán daoine ag an tréith sin agus Pósann sé agus bíonn triúr páistí, páistí aige ach tréigeann sé a chlann go hiomlán. Téann sé ar imirce arís go dtí an Nua-Eabhrac agus fágann sé a chlann go léir, a bhean chéile agus na páistí, Tá sé íorónta mar, fad is a bhí sé óg, feicimid é ag tabhairt aire do nead éin agus tá sé ag tabhairt aire, ag ceangailt téad timpeall an nead agus ag tabhairt aire do na huibheacha agus do na sicín atá ann. Ach fós níos déanaí agus tá sé fásta suas, ní thugann sé aon aird ar a chlann féin agus ar a pháistí féin so tá sé sin deacair, deacair a fheiscint. Feicimid é ag filleadh ar ais go dtí an Ghaillimh uair amháin ach ní fhanann sé rófhada agus. you know, deireann sé lena chara tá tada anseo domsa ach mar a deireann a chara leis bhí do shúile i gcónaí ar an spéire so is fánaí atá ann, tá sé i gcónaí caillte agus níl aon saghas baile aige in aon chor pé áit a théann sé. Radharc ana-bhrónach ar fad. Faigheann a bhean chéile bás ach buaileann le cara a bhean chéile le na Clancy Brothers nó daoine cosúil le sin agus deireann sí look tabhair an teachtaireacht dó go bhfuil a, fuair a bhean chéile bás agus you know téir i dteagmháil le do pháistí ach ní théann sé so tá sé sin dochreidte really gur, go raibh sé de chumas air é sin a dhéanamh ach eh, sin sin a tharla. Tá radharc an-láidir ann nuair a bhíonn an seanfhear ar bhruach na habhann agus buaileann sé le leis féin mar bhuachaill óg agus deireann an an you know bhíonn sé ag caint mar le eolas an tsaoil agus mar sin agus deireann an buachaill óg leis dá mbeadh eolas an tsaoil agat cad a tharlaíonn ansin cad a dhéanfá le eolas an tsaoil agus Gan amhras níl aon freagra ar an ag an seanfhear leis sin. Agus deireann an seanfhear, N'fheadar an mise an laoch nó an ollphéist? So is dócha, níl aon freagra don cheist sin ach an oiread ach is dócha gur don lucht féachana an freagra sin a fhreagairt. Ach na rudaí is tábhachtaí don scannán seo, gan amhras, an ceol. Tá an ceol go hiontach ann, ceol sean-nós agus agus stíleacha eile chomh maith. Tá Damien Dempsey ann ag canadh amhrán agus tá sé sin an-láidir ar fad, an Rocky Road to Dublin. Agus so tá an ceol an-láidir. So an fuaim go hiomlán, John Brennan a bhí i bhfeighil ar an bhfuaim agus tá an fuaim go. hiontach sa scannán seo. So tá ceol na habhann, ceol nádúrtha agus mar sin, ceol an ghaoth agus i gConamara tá sé sin go hálainn. Agus uaireanta an ceol, an ciúnas atá sa scannán seo, mar an ciúnas i gConamara ag pointe áirithe i rith an scannáin, tá sé an-láidir ar fad. Mar a dúirt mé, an cine-ghrianghrafadóireacht, tá sé sin an-láidir ar fad. An radharc atá ar Chonamara, tá siad go hálainn ar fad, radharcanna ar na sléibhte agus an áit nádúrtha álainn ansin, tá sé sin an-láidir agus, Richard Kendrick a bhí i bhfeighil ar an cine-ghrianghrafadóireacht so dhein sé jab maith ansin. Tá sé dubh agus bán go hiomlán agus téann sé sin leis an scéal, is dócha, leis an seanaois. So sin é, Song of Granite agus beidh sé sa phictiúrlann go luath.